ne tɛ se k'a fɔ k'a ka jugu sabula ne fa de don anw fɛ yan mɔgɔ lawoloma tɛ yen anw fa an'an fa dɔgɔnin a bɛɛ de y'an fa ye i y'a mɛn wa awɔ n y'a mɛn nka i fa yɛrɛ tɛ pɛrɛ mɔgɔ kunna awɔ bɛɛ tɛ kelen ye mɔgɔ fila bɔ nugu kelen na i b'a sɔrɔ u jogo tɛ kelen ye awɔ o ye tiɲɛ ye
n fa ko n ma ko balimaya la k'ale ma danfara don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko n fɛnɛ kana danfara don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ
ka wari mara i seko damayira la k'a daminɛ bi duru la n'aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la a ye nin nimoro in wele hayatu din ka diinɛ laɲɛnamaya

o tuma o ye bi ta ye wa nin ye bese kɔrɔlen ye dɛ nin tɛ sisan bese kabini ne ma wolo ni bese ninnu bɛ yen n'i ye fɔlɔfɔlɔ nɛgɛ ko nɛgɛ girinman ninnu nin y'olu de ye tan dɔnku ne nana nin sɔrɔ ne fa fɛ ale y'a dunya to ne ye dɔnku ne yɛrɛ ne ye nin ta sisan ne ye misi caman faga ni nin ye dɛ nin tɛ bese gansan ye dɛ i y'a faamu

lamini na i sigi yan nɔ a kɛra fama ye dɛ kan jumɛn de bɛ an ce aba an ce ko bɛ cogoya di
ne yɛrɛ dusu kasilen don tile fila in na ka i dusu kasi awɔ n kɔrɔkɛ basiri ka ko la kɛ
cogoya di tan ale yɛrɛ filɛ kɛ ala minɛ ya mhm. ka t'i nɔrɔ wasa la k'a b'o furu wasa awɔ ah,
a tɛ se ka wasa ko furu wa cogoya di
a ye wuli a kuma yɛrɛ la i sigi a ka kɛnɛ kosɛbɛ kulonkɛ de la wa a bɛ sɛbɛ de la ko kulonkɛ wa a bɛ sɛbɛ yɛrɛ de la sɛbɛ yɛrɛ ah! o tuma a tɛ ko kalama wa
eh, a bɛ ko kalama kɛ a bɛ ko kalama a bɛna wasa furu n dun y'a bɛɛ fɔ a ye eh, ayi sidi kɔni a kunkolo tiɲɛna dayila mɔgɔ mun tere man ɲi ko kunkolo tiɲɛ dama wa ne ye diɲɛ fɛn bɛɛ fɔ n kɔrɔkɛ a ma sɔn eh, ko bɛ n kɔrɔkɛ kɔ min ni kunkolo tiɲɛ tɛ kelen ye sibaatɔ o bɛ ladilikan mɛn wa o tɛ mɛn sibaatɔ tɛ ladilikan mɛn ah. ne n'ala cɛ a t'a mɛn bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ wasa a tere man ɲi ɔ n'i y'o bɛɛ fɔ a ye ka dɛsɛ a ko man den ɔhɔn wasa cɛ wariba kun b'a kun a gɛrɛjɛgɛ kun ka di ale tɛ kalama o ko wasa de filɛ kala minɛ k'a cɛ a si bɛɛ lajɛlen sama k'a ka wari i m'a y'a girinna ka sa cogo min na a sara an bɛɛ y'a ye a kɛra bɛɛ ɲɛna yan nɔ a cɛ sara mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn a sara cogoya min na ɔ n'i y'ale ɲininka a bolo ko ne y'a jugu de ye k'a sɔrɔ ne dun y'a den ye mɔgɔ bɛ se k'i balima kɔrɔkɛ cogo di saya bolo k'i bɛ sigi k'o lajɛ o man kan o kɔni o man kan o bɛ se ka kɛ cogo di o tɛ se ka kɛ dɛ ye a tɛ kɛ hali fitinin wa i mana kuma fɔ a ye cogo o cogo a b'i kanu k'a y'a ta to ala ma k'a y'a ta to ala ma mɔgɔ bɛ se k'i ka ko bɛɛ to ala ma wa a man nɔgɔn dɛ mɔgɔ a bɛɛ kɔni tɛ se ka to a ma dɛ i yɛrɛ b'a dɔn ɲɛnabɔ nka baara ne ko mm. eh, an ka seli misiko bɛ cogo di ah, misiko kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ɲinan ta kɔni a gɛlɛyara kosɛbɛ dɛ nka ko kɔni an ko dɔ bɛ an b'a la k'o ɲɛɲini n'ala sɔnna ma a bɛ sɔrɔ n'ala sɔnna ma seli in na ee eh, fulakɛ mm. ee eh, fara namara kuma sa ee e bɛ se ka kɔli misi la cogo di k'o fɔ ni misi baden b'i bolo wɛrɛ la ee n ka kɛ e tɛ bagan ko kalama e t'a kalama wo de kama i b'a la ka nin kuma sugu fɔ bagan ka gɛlɛn cogo min na sisan ala ni ala kira dɔrɔn de b'a dɔn o de kama n fana ye dɔ fara ne ka sara kan ɲinan e ka taa yan fɛ bani i bɛna u ka sara dɔn ka na ne ta ɲɛdɔn yan nɔ ne n'a la kɛ ee barɛ
sini ɔ n bi eh, saga kelen sɔngɔ d'i ma ɔ i bɛ t'o di n ka mɔgɔ ninnu ma mɛ eh, i bɛ taa dɔ di mɔgɔ dɔ in ma i ka mɔgɔ yan fɛ sunguru a ko i ka sunguru sa n ka sunguru tɛ sa n ka sunguru tɛ n ka maminɛ npogotigi don e ka maminɛ awɔ ee n bɛn'a maminɛ o aa kana nin fɔ sa i ka maminɛ ee n bɛn'a maminɛ a ko problème foyi t'a la i y'a faamu problème foyi t'a la n'ala sɔnna ma ne bɛ taa n'a ye ayiwa ne bɛ sira ɲini ok k'an bɛn
k'an bɛn han ka hɛrɛ fɔ i kɔ ko maminɛ maminɛ i n'a la cɛ kabi i ye sungurutigɛ daminɛ i ma kɛ foyi ye duniya kɔnɔ ne ma d'a la ni ninnu kunkolo ka kɛnɛ ne n'a la cɛ a kɔrɔkɛ a tun bɛ nin cogoya de la ne ma d'a la ni ninnu tere ka ɲi fiyewu justice la ne laban ɲɛ y'o ye an n'u ne sirannen bɛ

mun na i fa le a taara foro la i bɛ ka n fa ɲininkali kɛ mun na ayi foyi ko foyi wa o kɔni tɛ se ka kɛ sa a fɔ kɛ i bɛ ka n fa ɲininkali kɛ mun na munna ne sirannen don dɛ ko ka siran wa o tuma mun de kɛra a fɔ an ye kɛ kunungo ne fa n'a terikɛw de tun bɛ baro la u ko k'e fa b'a fɛ ka kisi ba de ta a muso ye awɔ kɛ e siran sabula u ko ko kisi ba tere man ɲi ko kisi ba de kɛra sababu ye ka kisi fa fa nka n'e fa dun y'a ta o bɛna kɛ sababu ye ka aw bɛɛ fa awɔ u k'o fɔ kɛ u bɛ dɔ fɔ bɛɛ ma hali ne fitinin u y'a fɔ ko ne de kɛra sababu ye ka n dɔgɔnin dun ko k'i dɔgɔnin dun wa awɔ ko ne tun b'a fɛ ka kɛ denmusonin kelen ye k'o de la ko ne ba jigintɔ la ko ne ye n dɔgɔnin ni n ba bɛɛ dun han ja e yɛrɛ ta ka jugu ni kisi ba ta ye ne ko ami mɔgɔ jumɛn de bɛ yen nɔ ko dɔgɔnintigiya man di min ye dɔgɔnintigiya kɔni ka di bɛɛ ye ne bɛ se ka n dɔgɔnin dun cogo di kuma t'o ma ka tila ka n ba fɛnɛ dun o kɔni ye mɔgɔ ka kuma de ye sɔni hakili kɔni tɛ sɔn a ma yɛrɛ n'u y'a fɔ ko tanti wasa tere man ɲi o t'a to k'anw fɛnɛ tɛ gɛrɛ a la o u y'a fɔ k'anw fɛnɛ tere man ɲi